ndikufotokozera muja kuti tili mu mzinda umene wa blantyre makamaka ku msika umene wa Limbe kucheza ndi anthu nzika za dziko lino anthu ochita malonda kumva maganizo awo kuti masankho a mchaka cha 2025 ngati mzika akuyembekezera zotani apa ndili ndi mmodzi wa ochita malonda amene tampeza ndithu amachita bizinesi yake eh, bonya ndikuonapo bonya matemba Muli bwanji dad? Ndili bwino muli bwanji Tili kaya bwino. Ziko Paja mukombe. dzina lija Ine ndi Saka.
saka Saka. tsaka Ya, Saka not Tsaka. Saka. osewera mpira uja wa Arsenal Ah, amene mwina zikhoza kukhala zibale. zibale eh, mwina zikhoza kukhala ndi wa Malawi. Ndithu andara. Chabwino mwina Sure. chaka cha mawa monga ndafotokoza muja kuli masankho. Inu Yeah. ngati nzika komanso munthu ochita malonda mukuyembekezera zotani kuchokera ku masankho. Ah, ndikukhulupirira kuti ndi chikhumbokhumbo cha munthu wina aliyense kuti pamene wagwira ntchito ntchitoyo izimpasa phindu andi mukaona chiyembekezo chomwe anthu tinali nacho kumbuyo komwe tachoka si chomwe pano tikuyenda nacho kusonyeza kuti anthu tikuphulabe njerwa za moto zomwe sizinali choncho ya andi chisankho chomwe chikubwera ndithu ndi chikhumbokhumbo cha mmalawi wina aliyense kuti atavota kwa munthu wakuti azathandize ndi chikhumbokhumbo cha anthu chimene chocho komano ndanzathu andalewo zimathekanso kuti ndi omwewo amati kulowa uku kulowa uku kulowa uku omwe amabalalisa anthu mitu zimapezeka kuti anthu amakhala ngati kuti nzeru palibepo wina akawina wosaluka koma patakhala munthu woyima ndi kuliona dzikoli kuti lili motani chifukwa dzikoli kusakunamizani ndi chinthu chimodzi chomwe chikusowa luntha ndi chidwi cha atsogoleri athu dzikoli chomwe chikuvuta kwambiri ndi chakudya kuti mukaone pakali panopa mukhoza kuona kuti tili ndi Lake Malawi Karonga to Mangochi tili ndi Shire, tikafika Nkhotakota Bua tili ndi Bua River lomwe akuchoka ku Mchinji uku kumafika m'Kasungu monsemo madzi akungopita opanda chochita mmene momo mutakhazikisidwa maulimi wothirira mbewu zabwino chakudya monga chimanga mpunga ndi zinthu zomwe zikhoza kupezeka kuti dziko la malawi lingabwerere mchikale nthawi la- ya Kamuzu ife takulapo kale nthawi ya Kamuzu kunali masikimu ambiri zinthu sizimasowa mpunga umakhala throughout chimanga pa- pena paliponse koma pano kuti mukaone zinthu ngati zimenezo ndi zomwe anthu zikusowa zikuphinja anthu kwambiri fo moyo wa munthu wagona pa chakudya chakudya chikatsika ndikuti china chilichonse chimakhala pa mtengo wabwino koma panopa kuti muone kuti mutenge ndalama yanu olo pa nyumba kungokuuza kuti pano ufa palibe mbambo kumuoneka ngati wopanda nzeru koma nzeru zilipo kuona kuti kodi ufa kuti ndiufikire ndili ndi ana atatu kuti tidye pano ndingamagule ka 2 kg sikangakwane zinthu zomwe azisogoleri athu sindikuziwa kuti masomphenya awo amakhala pati ndikhoza kukupatsani chitsanzo chabwino kuti muone kuti ndi mabanja angati mdziko muno amene amamwa tiyi. Tiyeyo akumumwa kuchokera ku chiyani? Mupeza kuti kuchokera ku shuga. Shuga akupanga ndi makampani angati? Mwapeza ndi makampani awiri omwe akupanga shuga. Shuga amakhalapo wochuluka ngati sipalowa ndale, shuga amakhalapo wochuluka kwambiri wina aliyense kumamwa tiyi. Zikulephereka pati makampani ngati amene aja atapezeka ena ndikuwapatsa ntchito ngati imeneyi ya ulimi wothirira? Kumalima chimanga, mpunga ndi mbewu zina ndizotheka kudyetsa dziko la Malawi, dziko lochepa kwambiri. Ngati shuga wina timachita export ndikumpititsa kunja, chingavuti chiyani makampani ena nkubwera? Koma kuti azisogoleri athuwo amaika mtima kwambiri pa ndalama. Anthu amafuna pa nthawi ya kampeni akangoti awina. akhala pa mpando za munthu salabadira and muzapeza kuti kumakha- and kwa ineyo ngati munthu ndimadabwa kuti kumakhala ma advi- ta- ma advisors a president kodi amamulangiza chani anthu amakhala ndi anthu ma community chifukwa anthu onse aja sikuti amakhala amsite eh? ndi chimodzimodzi inu ndi ine kuti tafika pa udindo umene uja tachoka mmizi tikuwaziwa mavuto a mmizi tiyenera tione kuti a ah, mavuto aja ndi awo chifukwa pakali panopa ngati munthu wakuno kutawuni akulephera kugula mulu wa bonya sauzande muganiza kuti kumuzi munthu ameneyoyo angakwanirise bonya adya bwanji azidya masamba tsiku ndi tsiku vula yaso ikuvuta masamba apezeka kuti ndi zinthu zovuta kwambiri nde kwa ineyo inali pempho kuti mwina azisogoleriwo asamangokonda za iwo okha iyayi koma aziona za anthu kuti kodi anthu kunjako akuvutika motani ndikukhulupirira kuti iwowo akuziwa chifukwa ayenera kukhala ndi azibale awo omwenso mwina amapempha pakakhala vuto komanso utakhala mtsogoleri wabwino uyenera uziwafunsa azibale akowo kuti kodi mukuona bwanji ku ground chifukwa pali anthu ena akakhala ndi munthu wamkulu safuna kumfotokozera zabwino mwina chenicheni chomwe chikuchitika koma amfotokozere zomkomesa wamkuluyo ukuku bwana zinthu zili bwino a ukuku zinthu zili bwino pomwe zinthu sizili choncho muzaona nthawi zambiri mwina azisogoleri ngati amenewa akalephera pa mpando amakangana a umandinamiza umandinamiza chifukwa chosakhulupirira chosaona Ineyo dziko la Malawi sindikukhulupirira kuti mtsogoleri angasowenso kuti mwina aziuzidwa zinthu yekha akuona, amayenda magalimoto amaona momwe zinthu zikuchitikira. Ndizofunika kungoganiza kuti ine pomwe ndimachoka kuti ndifike pampando ndimati ndikathandiza anthu. Kodi anthuwa ndathandiza? Ndafikira? Mavuto a anthu aja aoneka? Ndapeza? Ngati sakupezeka tipange njira yanji yoti anthu tipeze mavuto chifukwa ine chomwe ndimakhulupirira kwambiri Kulibe munthu wopanda nzeru, koma chifukwa cha kusoweka mukapeza kuti anthu ambiri pakali pano mitu yawo imakhala ngati kuti yapenga. Mabanja ambiri asokonekera. Nkhani ndi yakuti mayi akamuuza bambo kuti "Ah, pano palibe ufa, bambo uja sikuti saziwa kuti ufa palibe ayi amaziwa chifukwa nyumbayo ndi yake, amaziwa kuti ufa pano palibe, makala palibe, pafunika ndiwo, koma mthumba mulibemo kanthu. amachoka munthu ngati akupita ku toilet womwewo kuona wapita ah, bambo ako ali kuti ah, analowera uku osasazikanaso manyumba mwina zatha panopa kumangoyenda basi kuti i ameneyo andiuza zochita zina zondisokoneza Tathokoza. Ndithu antani. Tikumbutseni dzina lija. ine ndi wa ku Nkhata Bay eh.
ya ya ya Inu ya, nda ku Nkhata Bay. eh kweni kweni Ah, Eh, tawuka sure. mba- mba- mbati mphamba Ai, ai, ta- taonga Taonga? Eh, ta- Tathoko- ai, tathokoza ai, chikondi. ai, yewo yewo Yewo. Eh. Yewo makora. Ah, yewo tikumva maganizo a mzika za dziko lino pamene dziko lino likhale ndi masankho mchaka cha 2025 ngati mzika masankho amenewa akuyembekezera zotani ndiye tikuyenda mu mzinda umene wa Blantyre makamaka mu msika umene wa Limbe kumva maganizo za mzika dziko lino Kodi masankho amenewa ngati mzika akuyembekezera zotani? Muli bwanji? Tili bwino kaya inu Tili bwino. Zikomo kwambiri. Business ikuyenda bwanji?
Ayi ikuyenda bwino.
Paja dzina lija? Ine ndi Moses Makunganya. Mumapanga business yanji? Ndimagulitsa sopo. Chabwino.
Mwina masankho a mchaka cha 2025 mukuyembekezera zotani? Ah tikuyembekezera zabwino kwambiri. akhala masankho abwino kwambiri akuti apa- apamwamba kwambiri mukati apamwamba Eh, fa chisankho basi akup- ah, kukhala mpikisano wopsa kwambiri kuti ziku- ah, owina sanga sakudziwika owina sakudziwika Sakudziwika. mwina nkhani zovota ndi zina zotezo amalawi muwauzanji Eh, kuti mwina ena ndithu ah, kukhumudwa ndi zina zotezo zoti momwe zinthu zikuyendera eh, amakhumudwa Ah, ah, kwa munthu amene akuzimvetsa kumazimvetsa zinthu zi- palibe chinthu chotchipa pano zinthu zikapite zikudulabe ngakhale wina atabwera kuti iye wa- wa- abwere akulamulira sizikabwerera mbuyo zizakhalabe zikupitirira zikupita tsogolo basi tingolimbikira kuti zimene timapanga tingolimbikira koma palibe chimene chinga- chingabwerere mbuyo abwere wina aliyense zikhala chimodzi zikhala chimodzimodzi ndathokoza musachoke mawu akuposa Eh, mwina sindinafunse komabe mukadakonda mutayankhula zinthuzi monga Ndathokoza paja mumati dzina lija ndani. Ine Moses Makunganya. Ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Zikomo. Timenye bao. Asogolera tisanamenye bao.
Tiyambira kulandirani ku Limbe market. Oho. Yeah.
Nde mukhale uku ine ndikhale uku kuti tizimenya baoli. Eh, Akutijambula mkulu. Oh chabwino. Ehe. Koma to simutola bokati. Oh mumamenya bao eh. Eh kwambiri. Chabwino.
Nde
eh. Kuti dziko lino likhala ndi masankho mchaka chimenechi cha 20 25 yes. inu ngati nzika ya dziko lino yeah. masankho amenewa mukuyembekezera zotani uh, ah. makamaka tiyambire dzina lija uh, ah, ndi Malola chabwino yes ndi masankho amenewa mukuyembekezera zotani momwenso mukayang'ana zinthu momwe zilili pa ground zikomo kwambiri asogolera ndisanakuyankheni inunso ndikuziweni ndinu ndani
nde tikapanga ndikuuzani oh, chabwino Ah, nkhani ya masankho ndikuona kuti ah, ntchito yayikulu ikugwiridwa kale zimene zidzapangise kuti anthu asadzakhale ndi chintchito chachikulu chokaponya mavoti ndifunsenso mukati ntchito yayikulu yagwiridwa kale tatambasulani mmene mwatimanga mmasamba ah, zikomo kwambiri chifukwa zinthu mmene zikuyendera dziko lathu la Malawi zikupangisa kuti zikumenya kampeni ya anthu ena chimene chizapangise kuti ngakhale ine ngati Malola kuti ndizayimire ndizatha kudusa mosavuta chifukwa zinthu sizikuyenda bwino katundu akudula china chilichonse chikudula chimene chikupangisa kuti chikumenya kampeni ya anthu ena ngakhale ineyo kuti ndizazuke kuti ndizayime nawo ndikuyenda opambana kale chifukwa anzathuwa zikusonyeza kulephera kwawo kukuonekeratu zikomo kwambiri anthu azavote motani Ah, ine chimene ndinga kuti udindo uli mwa iye yes ine chimene ndikuzachiona mu nyengo imeneyi zidzangofunikira kuti tidzasiye ntchito zathu sikulo likazakwana tidzasunge nthawi tikaponye mavoti koma owina lero sindingakuuzeni akumuziwa ndi mulungu
owina sangamutchule lero a Malola akumuziwa ndi mulungu ndi mmene tikuchitira kumva maganizo a nzika za dziko lino molingana ndi masankho amene akubwera mdziko lino mchaka cha 2025 nzika za dziko lino zikupereka maganizo awo kuti kodi masankho amenewa akuyembekezera zotani nanga azayende motani ndiye tikuyenda mu msika umene wa Limbe eh, kucheza ndi anthu ochita malonda nzika za dziko lino kuzimva maganizo awo kuti malonda makamaka iwowo ngati anthu ovota masankho amenewa azachite motani muli bwanji bwana Tilukeni. tili bwino paja dzina lija Gospel wa nyumba.
masankho muma- muna- muna- munakwana zaka zo- zovota inu Ah, iya, sina waka zaka zovota. sizinakwane Eh, eh. Ah, chabwino chabwino Aso- asogola kuthawitsa nsima afuna tisadye- afuna- afuna tisadye nawo nsima